Dia daoibh cén scéal é? Fáilte go dtí episode uimhir a deich go plé go spraoi. Um, so, agus is seo tá nótaí anseo ag mo bhean Rebecca sin lé, lé, uh, léiritheoir an um, podchraoladh seo. Bhí mé díreach ag breathnú ar a cuid nótaí ansin agus bhí rud a chonaic mé EIO. Deirim, cad é sin EIO? Thóg sé b'fhéidir dhá soicind rud ná episode uimhir 10. Sea, E 10. Spáineann sé sin cé chomh minic a bhíonn tusa ag breathnú ar nótaí fiú na. Sea, go díreach. Amhail ar a ghabhail níor mar bhfad é an amach ach bhfuil cit ar na nótaí mar shraith. Bhuel, tá muid ag éirí rud beag níos gairmiúla anois mar tá muid díreach anseo ag breathnú ar an set-up atá ann agus in áit eh, an baby monitor, an fuaim a bheith casta air, tá an fuaim casta as ach tá an scáileán le feiceáil, mar sin má dhúiseann an cailín beag feicfidh muid í. Ach cheana bhíodh an fuaim air, is dóigh go bhfuil sé sin le cloisteáil sa gcúlra i cuid de na episodes, an sórt fuaim bán a bhíonns ar siúl sa seomra leapan nuair a bhíonn sí ag codladh. Ach anois tá súil agam go bhfuil an caighdeán fuaime rud beag níos fearr agus má bhíonn aon moltaí ag aon duine, faoi aon rud eile gur féidir linn feabhsú ar an bpodchraoladh, inis dúinn. Raibh cúpla comment ansin a rá an lá cheana. Bhí comment amháin, tá mé ag rá, ó an t-am a thaifead muid an ceann deireanach, bhí duine amháin ag rá gurbh fhearr leis an stíl seo ná a bheith ag labhairt i mBéarla agus i nGaeilge. Ó, sea. Agus caithfidh mé a rá go n-aontaím leis sin, mar is fearr liomsa nuair a bhíonns mé ag éisteacht le rudaí díreach teanga amháin a úsáid, ní mar sórt gearrann sé isteach ar an rud a bheith ag léimeacht ó Gaeilge go Béarla, i mo thuairimse, ar aon chaoi. Céard a cheapann tusa? Bhuel, ó, mar Ghaeilgeoir ó dhúchas mé féin, b'fhearr liom féin éisteacht le teanga amháin, más Gaeilge nó Béarla nó. Ach sé an rud faoi ná tá caighdeán difriúil ag daoine a bhíonns ag éisteacht le nó breathnú ar mo chuid físeáin is rudaí, ní chuile dhuine a thuigfeadh, Ní chuile dhuine a bheas in ann tuiscint chuile rud atá muid a rá anois eh mar nach bhfuil Gaeilge sách maith acu go fóill mar tá go leor go leor eh foghlaimeoirí a bhíonns ag éisteacht agus ag breathnú ach em tá mé ag ceapadh céard a dhéanfas muid ná an podchraoladh a choinneáil díreach céad faoin gcéad i nGaeilge ach leanfaidh mise ar aghaidh ag déanamh físeáin so rud a dhéanfas mé ná caoga faoin gcéad Gaeilge caoga faoin gcéad Béarla. Mar gheall tá's agat tógann sé rófhada ormsa fotheideil a scríobh tá's agat ar mo chuid TikToks, Instagram Reels agus na YouTube Shorts bím in ann fotheidil a dhéanamh mar gheall go hiondúil níl siad ach níos lú ná nóiméad Tá sé sin furasta go leor ach níl an t-am ann le fotheidil a dhéanamh Tá's agat níos mó ná nóiméad tógann sé i bhfad an iomarca ama. Díreach é, sin é. Sin an réiteach atá ar an scéal. Thug mé faoi deara go mbíonn Spotify ag déanamh auto captions do na podcasts, podchraoltaí i nGaeilge. Agus níl sé chomh, níl sé iontach, bhuel tá roinnt mhaith fadhbannaí ann ach tá sé sách cruinn go bpiocann siad amach céard faoi tá muid ag caint Dá mbeadh tú á léamh. Anois, piocann sé suas mo chuid Gaeilge níos fearr ná do chuid Gaeilge, is dóigh, mar gheall go bhfuil mo chuid Gaeilge níos caighdeánta. Ach, em, mar sin féin, ní bheidh sé i bhfad go dtí go, nach mbeidh gá dhuit fotheidil a scríobh mar beidh sé uilig déanta ag pé bith cén app atá tú ag úsáid. Sea, is dóigh. Bhuel, tá an teicneolaíocht ag fáil níos fearr is níos fearr i gcónaí. Ach eh, déarfainn go mbeidh sé scaitheamh roimh is é sách maith le Gaeilgeoir ó dhúchas. Tá go leor focla tá's agat a bhíonn ag úsáid focla nós seo, seo, seo nó tá's agat poincí nó tá's agat focla áitiúla a bhíonns ráite teáirn le saor b'fhéidir nach dtuigfeadh an AI baileach b'fhéidir mé sé Fós. bhuel fós bhuel Cuireann sé sórt faitíos ormsa cé chomh héasca is tá an dealgóir ag forbairt. Bhuel, tá contúirt ann. Tá buntáistí, ar nós rud ar bith, tá buntáistí agus míbhuntáistí leis. Ach caithfidh muid súil ghéar a choinneáil amach ar na míbhuntáistí, nós mar shampla, más cuimhin libh cúpla seachtain ó shin nuair a bhí Catherine Connolly ag déanamh físeán faoi sórt AI, dhomsa bhí sé sách soiléir gur AI a bhí ann. Ach tá sé fáil níos fearr. Cad é? Dúirt sí go raibh sí ag éirí as nó rud éigin nó amach as a rása nó rud éigin. Ach cheap mise go raibh sé sách soiléir. Tá's agat, an chaoi a raibh sí ag caint, an béal. Bhí rud éigin sórt aisteach faoin béal. Ach tá go leor daoine, go leor daoine b'fhéidir, sórt b'fhéidir, atá rud beag níos sine, b'fhéidir, nach dtuigfidís é sin, nach mbeadh siad in ann é sin a dhéanamh amach agus go gcreidfidís é sin agus b'fhéidir go mbeadh tionchar acu ar cén chaoi, bheadh siad ag vótáil nó, bhuel, sea níos fearr a bheidh sé ag fáil an teicneolaíocht mar sin. Cinnte. Feiceann tú an sampla sin do Will Smith ag ithe spaghetti dhá bhliain ó shin. Bhí sé an-annamh sula gur AI a bhí ann, ach sin déanann siad ceann anuraidh agus ceann i mbliana agus éiríonn siad níos réalaíoch agus níos réalaíoch chuile bhliain. Agus cinnte, fiú, fiú's an ceann de Catherine Connolly bhí sí ag imirt peile le páistí agus ag imirt cispheile le páistí. Cheap mise i dtosach, ó, sin AI anois, nuair a chonaic mé i dtosach é. Ach bhí mé ag breathnú sa gcúlra le aon leide le spáint, ó, is AI atá ann, agus ní raibh mé in ann aon cheann a fheiceáil, mar ní AI a bhí ann. Ach chonaic mé ceann eile go, bhí sórt mórshiúl, em, sórt, níl 's agam cén sórt lá a bhíodar ag ceiliúradh, em, b'fhéidir Eid nó rud eicínt, eh, féile Mhuslamach a bhí á cheiliúradh agus, em, bhí, sa bhfíseán, d'fheicfeá go leor leor leor daoine ag siúl síos an bóthar,

Ní rabhadar ag caitheamh uniforms cearta, bhíodar ag caitheamh uniform ar nós meascán idir Gardaí na hÉireann, Gardaí Síochána agus póilíní Sasanacha. Fiú's na caipíní sin atá sin em le sórt cearnógaí bána. Ach le breathnú air i dtosach, b'fhéidir nach mbeadh a fhios ag duine agus má tá duine ag iarraidh leithscéal a bheith acub, sórt olc. Bhí daoine ag rá sna comments, Ó, tá siad ag cosaint na daoine míchearta, ó, ba cheart go mbeadh siad ag cosaint na hÉireannaigh in aghaidh na daoine sin, is rudaí mar sin. Mar sin, tá sé an-chontúirteach gur féidir AI a úsáid mar chineál bealach chun, em. spreagadh. Sea, bealach chun fuath a spreagadh. Sea, daoine a spreagadh. Sea, an-scanrúil. Sea, an ghráin, mar a déarfá, a spreagadh. Más tú baoite Baoite feirge, baoite oilc, b'fhéidir, rage bait, b'fhéidir, níl 'fhios a'm. Baoite ar aon chaoi, baoiteach ar aon chaoi. Ach sea, once upon a time, cinnte, leis an AI, soiléir, mil, ní, mar a dúirt muid, níos luaithe ar ball, níos fearr a bheas an teicneolaíocht ag éirí agus, mar a dúirt muid, caithfidh muid súil ghéar a choinneáil amach do na rudaí sin. Ach rud amháin. Tá, tá mé ag ceapadh atá go maith faoi AI nó b'fhéidir rud atá feabhsaithe, rud, an, an Google Translate. Is cuimhin liomsa b'fhéidir ceathair nó cúig de bhlianta ó shoin, bhí sé an-dona go deo. Anois ní, ní, níl sé foirfe ná, ná baol air fós, ach tá sé feabhsaithe. Nuair a chuirimse rudaí isteach ar Google Translate cabhráil, tugaim faoi deara anois, i gcomparáid, mar a dúirt mé, i gcomparáid le ceathair nó cúig de bhlianta ó shoin, tá sé feabhsaithe. So sin buntáiste, ar nós chuile rud, mar atá ráite againn, níl mé ag iarraidh a rá ach tá buntáistí agus míbhuntáistí a bhaineanns leis. Ach tá Google Translate, Google Translate, tá sé ag fáil níos fearr agus fiú's an rud uilig faoi ChatGPT is na rudaí sin uilig. Ach an t-aon rud faoi ChatGPT ná, D'fhéadfadh, tá sé, gáire, scoláirí anois, b'aoibhinn liomsa ná raibh mise sa mheánscoil, go b'aoibhinn liomsa, bheadh sé in ann mo chuid obair bhaile uilig a dhéanamh, bheadh sé, á, ná raibh mise, ná raibh mise sa mheánscoil nó, nó ar a laghad, thabharfadh sé cúnamh millteach ar ndóigh. Ach sin drochrud, tá sé, Is dóigh liomsa tá ChatGPT go maith, b'fhéidir, le treoir a thabhairt, cabhair a thabhairt le aiste a scríobh nó rud éicint, ach ní díreach brath go huile is go hiomlán air. Tá sé go maith mar, mar a dúirt mé, treoir nó rud éicint, ach ceapann tusa go mbíonn rud sort atá contúirteach mar mhúinteoir sort. Cinnte, agus ní bhaineann tú sort an méid céanna, ní bhaineann tú an méid céanna sásaimh as. Rud éicint a dhéanamh le ChatGPT ná a dhéan a bheadh at. B'fhéidir go dtógfadh sé i bhfad níos faide ort a dhéanamh féin ach nuair atá rud éicint dán nó pé bith cén rud cumta at féin nó píosa obair déanta at féin tá méid áirid sort sásaimh i gceist leis ach ní bhfaighfeá é sin le ChatGPT. Is tá sé an-chontúirteach go bhfuil cleachtadh anois ag daoine óga bheith á úsáid mar cén chaoi a mbeidh rudaí ansin dóibh amach sa saol ansin má tá cleachtadh acu ar an gcineál rud sin ach Aon chaoi, is rud is rud le bheith ag smaoineamh faoi. Bhuel, mar a dúirt tusa ansin, díreach le sort rud eile a rá faoin bpointe sin, tú sásamh a bhaint as an rud a dhéanamh. Ach freisin, foghlaim. Má scríobhann tusa aiste nó dán nó pé bith cén rud é féin, tá tú ag foghlaim. Tá tú ag foghlaim, sin an rud. Ach Maoinigh tú, mar a déarfá le téarma cluifí, gaming term mar a deirtear i mBéarla, was it, cheat code? ní bhíonn tú fós, cuimhin liomsa nuair a bhí mé beag, bhí cluifí ann, d'fhéadfá sort, mar a deir, cheat codes a fháil agus ní fhéadfá bás a fháil nó aon rud mar sin. Is, i dtosach bhí, wú, tá seo iontach, tá mé, tá mé in ann chuile dhuine a mharú nó, nó ní gheobhaidh mé bás sa gcluife seo nó, tá tú, cuimhin liom, GoldenEye ar an Nintendo 64. James Bond, cluife, bheadh cheat code ann agus bhí sé iontach i dtosach. Ach ansin, thar éis, b'fhéidir, níl a fhios agam, deich nóiméad nó chúig nóiméad, bhí sé, bhí sé leamh, níl aon, tá a fhios agat, níl, ní bheidh aon sásamh, sea, níl aon chontúirt ann, níl aon sásamh ann, níl aon scil, níl mé ag foghlaim, níl mé ag fáil níos fearr mar imreoir. Agus is é an rud céanna é, tá a fhios agat, go háirithe do scoláire, ní, ní, ní bheidh tú ag foghlaim. Cinnte, agus nuair a bhí mise san ollscoil thaitin sé go mór liomsa a bheith ag scríobh aistí, cé go ndearna mé eolaíocht i mo bhunchéim, bhí orm fós méid áirithe aistí a scríobh agus thaitin sin go mór liom an taighde a dhéanamh, na pointí a leagan amach, an sórt struchtúr an aiste a chur le chéile is rudaí mar sin. Ach is dóigh dá mbeadh chatgpt ar fáil ag an am, b'fhéidir nach ndéanfainn é sin agus ní bhainfinn taitneamh as ón próiseas ansin. Díreach ag breathnú ar an toradh, ach is é an próiseas an rud is tábhachtaí, ní an toradh, nuair atá tú ag scríobh aiste mar sin nó ag déanamh aon chineál obair don scoil nó don ollscoil. Le, mar a dúirt muid, tá tú ag foghlaim, sin an chaoi a mbíonn muid ag foghlaim, ag déanamh, ag déanamh an rud, ag scríobh an rud, ní díreach ag leanacht chatgpt nó. Mar a dúirt muid, mar a dúirt mé, an cheat code, níl aon mhaith sa cheat code riamh ann. Sin úsat, fibigin Gaeilge ar, instant gratification. Caithfidh mise anois rud eicínt a dhéanamh agus gearradh siar ar mo chuid ama ar mo fón, ar TikTok agus Instagram agus bhí mé go maith ag tús na bliana a bheith ag léamh leabhra ach tá mé ag fáil rud beag leisciúil anois. in áit caibidil a léamh bím ag breathnú ar TikTok nó Instagram rófhada agus tá a fhios agam gur cur amú ama atá ansin mar sin caithfidh mé a bheith rud beag níos déine orm féin faoi sin ach is é an cineál rud céanna freisin tá tú ag déanamh rud atá réidh ach nach mbainfidh tú an oiread sásaimh as go fadtéarmach ansin. Sea agus freisin ní amháin mar a dúirt mé níl tú ag foghlaim aon rud tá tú díreach sórt físeán amháin, físeán amháin, agus go minic bíonn siad sórt gairid, ní bhíonn nach you know, 10 soicind nó 15 soicind agus um, tá muid sa chaoi is go bhfuil muid ag traenáil, ár dtraenáil féin le sórt aird ghairid a bheith ar rudaí nach mbímid in ann sórt díriú ar rudaí le tamall níos faide. Agus Mar shampla anois mé féin, um, ó fuair mise an smartphone thart ar 10 mbliana ó shoin, fón cliste, Ahem. Bhíodh, bhíodh mise a' léamh, suas go dtí b'fhéidir deich mbliana ó shoin, léifinn, ahem, ó, chúig nó sé leabhar ar aon chaoi, chuile bhliain, déarfainn, b'fhéidir níos mó ná sin, b'fhéidir, ach ar a laghad, an méid sin, chúig nó sé cinn, ach, ó, fuair mé an smartphone, b'fhéidir gur léigh mé dhá nó trí leabhar i deich mbliana, b'fhéidir, rud éigin mar sin, ar éigean. Agus tugaim faoi deara agus tá sórt, tá mé sórt traenáilte anois, mar bhím ag léamh leabhar nó rud éigin, nó fiú amháin alt fada ar líne nó blag nó rud éigin, bím díreach skip, skip, skip, tá a fhios agat. So mar sin tá mé sórt Tá mé cinnte nach mbeidh an t-inchinn sórt traenáilte anois mar gheall ar an smartphone nó an TikTok nó sin agus sórt físeáin gairid agus sórt eh, Tá muid is dóigh sa nglún deireanach gur féidir linn cuimh, gur féidir linn cuimhneamh ar cén chaoi a raibh rudaí gan an idirlín. Millennials. Um, is féidir linn cuimhneamh tá fhios a'd céard cén chaoi a raibh rudaí gan idir nó nuair a bhí an dial up ann is ní bheadh tú

Céard a dhéananns Elmo nuair atá sé ag iarraidh rud eicínt nua a fhoghlaim? Breathnaíonn muid ar an idirlíon! Agus cheap mé i dtosach, á, tá sin sórt aisteach, mar shílfeá go ndéarfadh siad, ó, cuir ceist ar dhuine eicínt, nó breathnaigh i leabhar. Ach i ndáiríre, is sin an rud a dhéananns muid, i ndáiríre, nuair atá tú ag iarraidh rud eicínt a fháil amach. Ní, ní bheadh an foighid. Tá an oiread eh, leabhra cócaireachta a'msa anseo ar an tseilf, clúdaithe le dusta, mar in áit dhul tríd an leabhar agus oideas a roghnú, má tá oideas uaim, díreach, beidh mé á Ghoogleáil. Ach sin é, ach bhí sé thar barr go raibh sé sa gclár Elmo mar, bhuel, bhí sé réalaíoch so é sin a dhéananns muid. Sea, á sea, bhuel, tá mé fhéin an rud céanna, má tá mé díreach ag iarraidh, níl fhios a'm, má fheicim rud eicínt nó má chuimhním ar rud eicínt sórt dáta, cén dáta nó cén t-ainm ar aisteoir eicínt a bhí sa scannán eicínt nó cén t-ainm ar an scannán sin a chonaic muid anuraidh, is in áit, sórt iarracht a dhéanamh cuimhneamh.

ar nós cheat code, nach bhfuil a'd scór bliain ó shin nó go háirid, bhuel, roimh an smartphone, bhuel, tá fhios a'd, bhí, mar a dúirt tú, bhí, bhí an dial up, idirlíon, bheadh sé an-mhall ach dá mbeadh laptop agat nó ríomhaire, bheifeá in ann Googleáil, ach tá fhios a'd, anois bíonn, bíonn an fón i gcúl do chinn, i gcónaí, an t-am ar fad, ní bhíonn, ní bheadh an laptop, tá fhios a'd, ach. in úsáid a'd san oíche nó pé bí cén t-am in úsáid a'd sórt le smart phone bíonn sé agat an t-am ar fad, bíonn sé agat ar maidin, tráthnóna agus san oíche mar is sórt cheat code é ach mar ní ní dhéarfainn go bhfuil sé sin folláin, ní ní ní dhéarfainn go bhfuil sé folláin a bheith ag gúgláil na mBrocan nó tá fhios a'd go háirid faoi rud eicínt Ba cheart go mbeadh fhios a'd nós níl fhios a'm mar a bheadh nach sampla iontach teideal scannán eicínt a chonaic tú bliain ó shin nó. Ní raibh mise in ann cuimhneamh le gairid, bhí mé ag déanamh iarracht cuimhneamh ar ainm Jeremy Corbyn agus ní raibh mé in ann cuimhneamh, is céard sa diabhal, cén t-ainm atá ar mo dhuine? Agus níor Ghooglaigh mé é ach tháinig sé Tá fhios a'd ar ais a'm tar éis deich nóiméad ach bhí mé an, bhí mé ndáiríre ag iarraidh é a Ghoogle ach dúirt mé no ní féidir liom Cormac mar tá fhios a'm an t-ainm ach ní raibh mé in ann cuimhneamh air ach ansin tháinig sé ar ais ach tá mé ag ceapadh an rud freisin ná go bhfuil muid an-mhífhoighdeach anois go bhfuil um, an fón ann i gcónaí mar is cuimhin liomsa blianta ó shin nuair a tháinig sórt YouTube ar an saol i dtosach agus bheadh daoine bheadh, tá fhios a'd, b'fhéidir trí nó ceithre video a bhí báire le YouTube agus bheadh tú ag gabháil ag do chairde a rá ó bhfaca tú an video seo agus bheadh tú spáint na videos dá chéile in áit iad a chur in áit an link a chur ag daoine 's a't bheadh tú le chéile go fisiciúil agus spáinfeadh tú é dhób ar an laptop agus sin b'fhéidir go mbreathnfadh tú ar an físeán céanna sin trí nó ceithre turn inniu ach anois díreach fiú b'fhéidir nach gcríochnaíonn daoine video video go hiomlán anois 's a't. Sea, bhuel, go hiondúil bheadh, bíonn YouTube videos, má tá sibh ag éisteacht seo anois leis, go hiondúil bíonn siad ar a laghad, 10 nóiméad nó níos faide ach ar a laghad 10 nóiméad ar fhad. Ach tá muid sórt traenáilte anois mar gheall ar TikTok agus, bhuel, go háirid TikTok, na físeáin gairid seo, go minic ní bhíonn siad ach, you know, 10 soicind, 20 soicind, b'fhéidir. nó ag éisteacht ar 1.5 nó faoi dhó an luas. Á! Bhuel, tá's a'm daoine áirid a dhéananns é sin ar WhatsApp má bhíonn daoine ag cur teachtaireacht teachta fuaime, teachtaireacht fuaime ar WhatsApp, go háirid má tá siad b'fhéidir nóiméad go leith nó dhá nóiméad ar fhad, tá's a'm duine cinnte a dhéananns é sin. Á, cén fáth a bhfuil tú ag pointeáil ormsa? Bíonn tusa ag déanamh an rud céanna. Scaití, scaití, anois arís ach. Ach staighfidh an cuid gan sort. Bhuel amann tú má tá teachtaireacht le fáil agus bíonn an iomarca de intro ann is rudaí 's a't ní podcast atá ann is teachtaireacht atá ann ach ehm ach amann tú is maith liom bheith fáil whatsapp just fad ó chara liom le scéal suimiúil agus ehm bím mar ó cúig nóiméad iontach beidh mé in ann díreach play a bhrú agus rud éicint eile a dhéanamh agus bheith ag éisteacht ag an am céanna ehm agus Tá's a't freisin nach bhfuil gá dhuit freagra láithreach a thabhairt, beidh tú in ann cuid, beidh tú in ann do fhreagra a thabhairt tar éis tamaillín, bhfuil 's a't. Mar sin, bíonn sé go deas in áit glaoch fóin, tá tú in ann smaoineamh faoi céard atá tú ag dul a rá agus ansin dul ar ais acub aríst leis. Ach. Bhuel, tá WhatsApp iontach chuige sin. Sin pointe, coilm sa. Nuair a fuair mise fón i dtosach nuair a bhí mé i mo dhéagóir an Nokia. Níl's a'm cén, níl's a'm cén model, cén, cén cineál Nokia a bhí ann ach tá's a't ní raibh tada ann ach glaoch, téacs agus clog air agus bheadh alarm clock air. Rud amháin a bhí go maith faoi na Nokias, bhí ceann agatsa? Bhí, bhí, bhí an ceann thirty two ten I, sin an chéad ceann a bhí a'm. Ach ní, ní, ní, níl fhios a'm, ach rud amháin fúb sin ná bhí an battery thar cinn. Bhí, sé, bheadh uair sa tseachtain bheadh tú Sea, chargeáil iad. bhuel, bheadh. Ba bhreá liom anois fáil réidh leis an smartphone agus díreach Nokia a bheith a'm 's a't the rin, deir, deir mé sin é ag an deireadh seachtaine mar bheadh an WhatsApp uaim 's a't leis an obair is rudaí ach b'fhéidir ag an deireadh seachtaine díreach ach ansin leis an gcailín beag bíonn sé chomh Déanann sí rudaí an-bharrúil go minic agus bíonn tú ag iarraidh é a thógáil láithreach ar an gceamara ansin ar an bhfón ach agus é a chur ansin sa ngrúpa ag an gclann ag mo mhuintir Maigh Eo. Ach sin rud freisin nuair a bhíonns muid ag breathnú ar scannán bím ag iarraidh díreach mo fón a chur faoi cúisín nó rud eicínt as an mbealach agus nach mbeidh mé ag breathnú ar mo fón nó nuair a fheiceanns tú rud eicínt sa scannán. Ó, meas tú go bhfuil sin fíor agus bheadh tú ag gúgláil in áit é a fhágáil go dtí níos deireanaí. Ach an cén scannán a bhreathnaigh muid air aréir em. House of Dynamite nach ea. Is céard a cheap tú faoi sin fanna? Em, bhuel, was that, bhreathnaigh muid air sórt mar dhá chuid nach ea, bhreathnaigh muid, chríochnaigh muid aréir é agus bhreathnaigh muid ar an chéad leath, an oíche roimhe sin. Eh, thart ar em. níl sé baileach dhá uair a chloig, b'fhéidir uair agus ceathracha nó uair agus caoga nó mar sin. Sea, is nuair a chonaic muid an chéad chuid, an chéad bhféidir ceathracha cúig nóiméad an chéad oíche, mar ní féidir liom breathnú ar scannán iomlán anois rómhinic mar gheall ar an gcailín beag, em, ach bhí mé ag súil go mór leis an darna chuid a fheiceáil mar bhí sé fá, bhí, was it, bhí teannas ann agus bhí sórt, an scéal go maith agus rudaí. Ach ansin, an deireadh, bhí sé chomh díomách.

sin scéal céanna feiceann tú ach trí dearcadh duine difriúil sa gcaoi ach ansin tá tú ag fanacht go dtarlódh an rud mór seo ach ansin ní tharlaíonn sé ansin ag an deireadh bhuel tarlaíonn sé ach ní fheiceann tú é sa scannán tá sé implied go bhfuil sé ag tarlú. Bhuel níl aon chríoch leis sin an rud níl aon níl aon chríoch ehm. Feicim an rud a bhí siad ag iarraidh a dhéanamh ach bhí sé sórt frustrating Bhraith tú nó bhraith mise ar aon chaoi ar nós nár thosaigh an scannán i gceart, go raibh mé i gcónaí ag fanacht go dtosódh sé i gceart, was that. Sea, mar a bhí tú, mar a dúirt tú, chaithfeá b'fhéidir, níl a fhios agam, deich nóiméad, cúig dhéag nóiméad, thart air sin, ag breathnú ar an scéal, ar na rudaí a bhí ag tarlú tríd súile duine amháin, agus ansin, mar a dúirt tú, ghabh sé go dtí duine éigin eile, agus an rud céanna a tharla leis-sean, b'fhéidir, mar a dúirt tú, comhthreomhar, mar sin an scéal céanna, comhthreomhar. ach trí súile duine eile is gan aon chríoch ansin. thart ar fiche nóiméad a duine. bhí an rud a tharla sé, bhuel, an rud a tharla, thóg sé thart ar fiche nóiméad, ach mar gheall go bhfaca muid é ó na dearcthaí difriúla uilig, em, thóg sé beagnach dhá uair an chloig an scéal a insint ach bhí sin go maith ach. bhí mé ag fanacht leis an rud a bhí, a cheap mé a bheadh ag tarlú, tarlú agus, ach b'fhéidir nach raibh gá dhóibh é sin a 'speáint mar bhí sé sórt, níl mé ag iarraidh mar a dúirt Finn aon milleoirí a thabhairt ach bhí sé sórt implied go mbeadh an rud seo ag tarlú agus b'in é nó ní, ní, b'fhéidir nach raibh gá é sin a 'speáint mar sin b'fhéidir go raibh sin ceart go leor ach bhraith mé féin ar nós sórt go raibh mé ag fanacht leis an rud seo agus ansin níor tharla sé. Céard an, nuair a chríochnaigh sé, céard an chéad rud a bhraith tú? Díomách. Sea, sin an rud. Tá sé, dá mbeadh sé sin déanta i gceart, ní, ní bhraithfeá sórt, ó, bhí sé sin go maith nó, bhfuil a fhios a'd, sórt. Ach tá mé ag ceapadh freisin an scannán sin, bhí sé ag iarraidh sórt, em, faitíos a chur ort sa chaoi, nó teannas agus bhí sé, bhí sé níos, nach raibh sé ag iarraidh an teannas a bhriseadh, bhí sé ag iarraidh an teannas a choinneáil go dtí gur chríochnaigh an scannán. Agus tá fós ionam teannas mar níl fhios agam céard a tharla. Ach. Bhuel, tharla rud eicínt ach níl fhios a'inn Níor inseadh dhúinn cé a rinne an rud agus céard é an toradh a bhí ar an rud. Bhuel, bhí muid in ann sórt déanamh amach cén toradh a bheadh ann ach. Ní hea ach an toradh, toradh an toradh mar a déarfá. Tá sé, toradh an toradh. Ach cé a rinne an rud? cé cé cé dúnta, mar a deir Is ea, cé. is caithfidh chuile scéal, is dóigh go gcaithfidh chuile scéal stopadh in áit eicínt ach b'in áit uafásach le stopadh, cheap mise. Mm. Bheadh sé ar nós stopadh i lár an M50 nó rud eicínt. Sea, bhuel, sin a dúirt mé, chomh luath is a bhí na, na, na, na hainmneachaí um, dhul suas an chéad rud a bhraith an bheirt againn ná, Hé! Sea, mar bhí sé ag teacht go dtí an deireadh agus bhrúigh tú pause le breathnú cé mhéad nóiméad a bhí fágtha is bhí deich nóiméad fágtha, dúirt mé, Ó, bhuel, tá cúpla nóiméad acu leis an rud a chríochnú anois. Ach ansin díreach tháinig na credits suas agus sin é. Deich nóiméad de credits. Sin a bhí sa deich nóiméad. Bhí mise cinnte go mbeadh abair b'fhéidir cúig nó sé nóiméad agus go spáinfeadh siad céard a tharla. ina dhiaidh an rud agus cé bhí is cúis nó cén tír a bhí is cúis nó ba, tá a fhios a'd, cogadh cathartha nó céard é féin nó ach níor míníodh é sin. Níl fhios a'm, b'fhéidir go ndéanfaidh siad sórt cuid a dó. B'fhéidir, níl fhios a'm, i gceann cúpla bliain. Netflix, déanann Netflix rudaí aisteach mar sin corruair. B'fhéidir, níl fhios a'm. Ach, bhuel, má bhíonn sé popular nó má tá go leor cainte air, tá a fhios a'd, bhí sé tamall mar sin uimhir a haon in Éirinn ar Netflix Éireann, bhí sé, níl fhios a'm, uimhir 2 nó 3, tá mé ag ceapadh, nó rudaí mar sin, mar sin tá sé molta ag go leor daoine agus, ach níl fhios a'm, sin an chéad rud a bhraith mise Is dúirt tú an rud céanna díomách. Díomách. Bhuel, bhí sé go maith nach ndeachaigh muid ag an bpictiúrlann lena fheiceáil, bhí muid anseo agus ní raibh gá dhúinn eh, dul abhaile an oíche sin nó aon rud mar sin. Tá, ní raibh raibh sin. Sonny, Tá Sonny ag déanamh fuaimeannaí anseo má cheapann sibh gurb é Fionn atá ag déanamh na fuaimeannaí sin nó mise is é Sonny atá ann arís. Sa. Em, Nuair bheidh sé s- compordach, stopfaidh sé sé fuaimeanna aisteacha. Ach cad é mar atá, sea, anois go bhfuil an séasúr turasóireachta críochnaithe, bhfuil aon fhonn ort a ghoil ag taisteal? Níl mórán, níl mórán. Bhí a fhios agam go ndéarfadh tú sin. Ní maith, ní maith leatsa Inis Oírr a fhágáil chor ar bith. Dá mbeadh do rogha agat anois ní fhágfadh tú Inis Oírr arís go deo. Bhuel, is maith, mar a dúirt muid san eipeasóid deireanach, tusa ag teacht go deas chun Gaillimh, ach níos deise ag teacht abhaile. Ach. Tá's agat, ach tá sé go deas le goil le, tá's agat, teacht le cúpla lá nó a dhul go Maigh Eo nó fiú a dhul go Bleá Cliath nó tá's agat nó, ach. Luaigh muid cúpla eipeasóid ó shin go raibh muid i mBerlin roinnt mhaith blianta ó shin anois, dhá mhíle is a 17 ab ea a bhí muid ann nó. Nó 16 ab ea? Dhá mhíle is a 17 a bhí ann, tá mé ag ceapadh. Ar aon chaoi agus bhí muid i Vienna agus bhí muid i in Albain. Ach b'in an méid. Ní fhaca muid aon áit eile le chéile. Seachas na trí áit. Sea, bíonn sé an-deacair Fionnán a mhealladh le dhul. Taobh amuigh d'Éirinn, taobh amuigh d'Éirinn. Taobh amuigh d'Éirinn. Ach bíonn sé an-deacair Fionnán a mhealladh le dhul thar lear. Ach eh. bhuel, b'fhearr liom a ghoil áit eicínt arís. Ach ní bhíonn an oiread d'fhonn taistil orm anois go bhfuil mé i mo chónaí in Inis Oírr is a bhí, b'fhéidir, nuair a bhí mé i mo chónaí i mBleá Cliath nó i nGaillimh. Mar gheall go bhfuil mé chomh sásta leis an áit atá mé, ní bhíonn mé ag iarraidh imeacht. Bíonn sé níos deacra imeacht. Fiú nuair a bhí muid ar mí na meala in Albain, thaitn sé go mór liom agus bhí mé an sásta bheith ann ach bhí mé sort bhuel dhéan mé, tháim sona ar aon chaoi agus bhí mé sort ag súil le theacht abhaile. Rud amháin eile freisin a rinne muid ar an mí na meala nach raibh ró-iontach ná d'éirigh muid an-an-an-an-an luath le goil ag le goil ag an an flight cén t-am a bhí an flight bhí sé sort ceathair a chlog ar maidin nó bhí sé bhí sé róluath ar aon chaoi. agus bhí sé an oíche mar sin bhí ban an bainis um, ann agus ansin an oíche dár gcionn bhí muid ag imeacht le goil go Bleá Cliath le go- Sea, bhí bhí sé bhí sé róluath i ndiaidh an bhainis. sea ba mhaith cupla lá Dá mbeadh muid ann arís cúpla lá ar a laghad cúpla lá sa mbealach go mbeadh muid in ann a dhul le meascadh lenár clann agus daoine mar sin a bhí sort deifir, bhí chuile bhí sort rud beag deifir sort. Agus ní raibh, bhí muid ceaptha imeacht rud beag níos deireanaí ach ansin d'athraigh Ryanair na strachlaí, d'athraigh siad an t-am a bhí an flight. Agus ansin bhí orainn éirí níos luaithe ansin agus sea, ach thaitin sé liom ar aon chaoi nuair a bhí muid ann, bhí sé iontach, chuaigh muid go, chuaigh muid go Glaschú ab ea? Cén Ghaeilge ba chóir? Glas? Sea, Glasgow. Glas, bhuel deirtear Glasgow déarfaidh muid. Sea. Ach chuaigh muid ansin i dtosach agus aon, aon duine a labhair muid, ar labhair muid leo, bhíodar an-chairdiúil agus an-deas ach nuair a dúirt muid, ó tá muid ar mhí na meala, bhí siad a. Ha? Tá sé ba mí na meala i nGlasgow, cén fáth? Is é a dúirt an Aontas. Ach mar gheall gur vegans muid agus tá Glasgow fáth eicínt tá sé an-mhaith do veganaigh, tá go leor áiteachaí vegan ann agus tá go leor roghannaí ann agus sin ceann de na fáthannaí a roghnaigh muid agus freisin mar gheall nach maith leat a bheith ag taisteal rófhada ón mbaile fin ann ach fós féin bhí muid ag iarraidh goil thar lear áit eicínt, bhuel bhí mise ar aon chaoi agus sin sórt an áit a roghnaigh muid mar gheall bhí muid thar lear ach ní raibh muid i bhfad ann as, em, as baile i ndáiríre, mar Tá, sin. ní raibh. Ach freisin, mar a dúirt Rebecca, is, is vegans an bheirt againn agus, em, is ar comhtharlú, bhuel, tá mé beagnach cinnte gur comhtharlú, ní raibh a fhios ag Rebecca, is ach an, an áit a d'fhan muid, thíos staighre, san foirgneamh céanna, an comhlacht céanna, bhí bialann, eh, céad faoin gcéad veganach thíos staighre. Is tá mé beagnach cinnte. Go mba comhtharlú na gcamhnaí, níor gur. Ó, bhí sin 100% pleanáilte a'msa. As, ó, sea, as freisin, an deireadh seachtaine céanna, bhí Celtic in aghaidh Rangers. Ní hé, ní raibh aon time níos fearr a Cé bheith in acu na Glasgow. goodies agus cé acu na baddies arís, Nic Mhaoileoin? Sea. Bhuel, ní, ní raibh clue a'msa, bhí mise clueless faoi sin, ní raibh clue a'm. Agus freisin an ceantar, ceantar maith, ceantar Gaelach mar a déarfá i nGlasgow, bhí muid san áit ceart mar Éireannaigh, mar daoine Gael. Bhuel, an chéad uair eile, fan, beidh tusa in ann an turas a phleanáil agus an lóistín a chur in áirithe, chuile rud mar sin agus ní bheidh tú in ann a bheith, tabhairt amach ansin. Tá mé ag ceapadh mar tharla an rud céanna chuaigh mise go Béal Feirste. Ó, nuair a d'fhan muid san áit uafásach sin. Sea, sea ach freisin tá mé ag ceapadh an ceantar, roghnaigh tú an ceantar ceart ach ní raibh aon taighde déanta a'd, d'fhéadfadh sé go réidh go mbeadh muid ag fanacht i BNB UVF nó rud eicínt nó. Ach comhtharlú go. Bhuel roghnaigh muid an áit roghnaigh mise

am do dhuine amháin. Nuair a leaindeáil muid ann, chonaic an fear a bhí ag an counter, fear an-an-an-chrosta. Am, thug sé faoi deara, bhuel, chonaic sé go raibh beirt fhear ann agus dúirt sé, oh, no, no, I need to charge you hotel prices now. Agus bhí sé an-aisteach an rud ar fad. Agus am, céard a tharla ansin? Oh, sé, dúirt sé, oh, do you want a telly in the room? Agus dúirt mé, No, is cuma, bhuel, is cuma, like, bheadh sé go deas, ach is cuma i ndáiríre. Agus dúirt sé, Ó, go maith, mar an duine deireanach a bhí sa seomra sin, phuinseáil sé an teilí, bhuail sé an teilí agus bhris sé. We're down a, we're down a teilí. Agus bhí sé thíos, is, tá mé ag ceapadh, an teilí sin, bhí sé thíos staighre as Seo. Jay Jay ceann an. 'Spáin sé dúinn an teilí, bhí briste ag an Sea. duine eile agus bhí scoilt mhór sa Sea, teilí. sa lár, de, bheadh sé don áit arn, arn mo thine domhan ar an teilí. Agus céard eile a tharla, dúirt sé, ó sea, nuair a bheas sibh ag fágáil, fág an eochair sa seomra seo, an reception, agus dúirt sé, ó ní bheidh mise anseo, nuair a bheas sibh ag fágáil, a dúirt mé, alright, ceart go leor. So sea, nuair a bhí muid ag fágáil, chuaigh mé isteach sa seomra sin len. Eochair a fhágáil agus bhí mná ar an urlár, triúr, tá mé ag ceapadh, ina gcodladh ar an urlár agus bhí mé sort seod an eochair. Agus níl 's 'am, b'fhéidir cairde leis a tháinig ar ais tar éis a bheith amuigh ag ól nó rud eicínt nó níl 's 'am. Agus freisin d'iarr muid, ó, bhí bricfeasta ceaptha a bheith ann ach nuair a bhí muid ag breathnú thart san áit bhí sé chomh salach so dúirt mé níl mé ag iarraidh bricfeasta anseo ach bhí mé ag iarraidh an pointe a dhéanamh bhookáil muid é seo agus chargeáil sé muid breise ansin, sort costas a bheadh ar óstán an oíche céanna. Agus ansin dúirt sé, dúirt mé, ó bhuel is vegans muid, an bhfuil aon rud veigeánach don bricfeasta? Dúirt sé, ó, d'fhéadfadh muid uibheacha a dhéanamh ach dúirt mé, oh no níl uibheacha vegan, was that really, gan aon, táirgí ainmhí agus dúirt mé b'fhéidir soy milk don cereal agus dúirt sé ó bhuel tá siopa ansin trasna an bhóthair beidh tú in ann dul isteach soy milk a fháil is dúirt mé bhuel nach bhfuil sibhse in ann é a dhéanamh ach níl 's 'am bhí an rud ar fad an-aisteach agus ní fhaca muide iad ach Nuair a bhreathnaigh muid ar na na léirmheasanna ar líne ina dhiaidh, is cosúil go mbíonn go leor coit san áit freisin, siúl thart agus déanamh múin chuile áit is rudaí. Ach. Ó sea, agus ní raibh aon leithreas sa seomra, bhí orainn dul amach agus an leithreas a roinnt le daoine agus bheadh sin ceart go leor ach nuair a chuaigh mé amach ag an leithreas san E, Chuala mé daoine taobh amuigh ag argóint agus níl 's 'am bhí an rud ar fad an-aisteach ach b'fhéidir gur shin é an fáth eile nach maith leat a bheith ag taisteal mar gheall gur rinne mise cúpla botún mar sin thar na blianta. Ach sea bhuel cad bhfuil is féidir níos is féidir níos lú ná réaltóg amháin a thabhairt d'áit a féidir nó lú Bhí sé an chéad turas a phleanáil dúinn agus chuile rud a réiteach agus cur in áirithe agus feicfidh muid ansin cé chomh maith is a bheidh sé. Nó ceathrar a ré. Bhuel, bhí, bhí turas deas ann, ehm, eh, tá sunny teo ar mo, eh, mo teach, chuaigh muid go dtí Béal Feirste arís. Eh, bhí sé sin níos deise an dara turn, ach bhí sé eagraithe ag daoine eile, ehm. Bheadh rud beag ner, rud beag neirbhíseach labhairt, eh, Gaeilge ann, nach mbeadh? Sea, bhraith mise sin nuair a bhí mé i mBéal Feirste. freisin. Agus fiú nuair a bhí muid i nGlasgow an t-am sin freisin, bhraith mé rud beag sort ehm, deoch, eh, sort, ní bheadh a fhios a'd, tá daoine aisteach ann so b'fhéidir go gceapfaidís sort eh, níl 'fhios a'm, b'fhéidir, b'fhéidir go raibh ag argóint le duine eicínt so rud beag, ól nó drugaí agus dá gcloisfidís daoine ag caint i nGaeilge ina gceantar féin, b'fhéidir nach dtaitneodh sé sin leob, níl 'fhios a'm, agus mar sin, agus go háirid chonaic muid, nach bhfaca muid go leor Union Jacks agus i mBéal Feirste, sea, chonaic. murals UVF is rudaí mar sin. Bhuel, thóg mise an bóthar mícheart, bhí mise ag tiomáint agus ag an am sin, Díreach i ndiaidh Brexit, ní raibh an roaming rud oibrithe amach ag an network or whatever, mar sin nuair a bhí muid, chas mé as mo, cén t-ainm air, an data ar mo fón roimh a chuaigh muid thar an teorainn agus bhí an Google Maps ag rá or whatever cén áit le dhul agus rudaí agus bheadh sin ceart ach mar gheall gur thóg mé an bóthar mícheart uair amháin, ní raibh an Google Maps ag re-routeáil. agus ansin bhí orm just cinneadh a dhéanamh ó cén chaoi, lean mé an cor seo go dtí go stop go mbeidh mé in ann stop in áit éicint agus U-turn a dhéanamh ach an cor beag seo lean mé an cor beag seo agus dúirt mé ok just stopfaidh mé anseo agus an chéad rud eile bhí muid istigh in áit a bhí chuile rud péinteáilte dearg, gorm agus bán, bhí bleedin' Union Jacks agus bhí an níor cheap mé go mbeadh aon tionchar aige sin orm ach bhí an áit seo, nuair a chonaic mé sin mar a Bhí mé, ó tá Dublin reg ar an gcarr agus ach bhí sé céad, rinne mé U-turn an-éasca go deo agus bhí Sonny sa gcúl cúl an chairr agus tá mé ag rá gur bhraith sé an teannas agus thosaigh sé thosaigh sé sórt ag tafann is rudaí agus hú ach bhí sé dár gcosaint. Sea ach ah bhí sé ceart go leor. Bhuel, 'speáineann sé. Ar ndóigh, níl aon chleas, tá's a'd, tá muid anseo i Poblacht na hÉireann, anseo ag déanamh saothar, i nGaillimh, i Maigh Eo, tá's a'd, níl aon chleacht a'ainn ar rudaí mar sin, tá's a'd, na, na rudaí móra, deighilt móra nó scoilt móra atá sórt, áiteachaí áirid. Níl aon chleachtadh a'ainn air sin. Níl aon chleachtadh againn air sin. Mar sin, sórt, mar a déarfá, sórt shock. Bhain sé geit, bhain sé geit asainn, sórt, bhuel, níl aon chleachtadh againn air. Dá mbeadh muid ann cúpla turn, b'fhéidir, nó rud éicint, bheadh, sórt, cleachtadh againn ach b'in an, sórt, chéad uair a bhí muid ann nó, sórt, sa gceantar mícheart, mar a déarfá. Mar sea, sórt.

Má tá aon mholtaí agaibh dhúinn nó sort, má tá aon nó cheist. má tá aon mholtaí agaibh go áiteacha deasa le fanacht i mBéal Feirste. Ó, sea. Ó, sea, bheadh muid buíoch as sin. Bhuel, ba, ba mhaith liom cuairt a thabhairt ar Bhéal Feirste arís. Tá's a'm áit amháin nach mbeidh mé ag fanacht ann ar aon chaoi. Sea, bhuel, go háirithe, sea sin. Ach ceart go leor, fágfaidh muid sin sa tslí mar seo é. Slán go fóill.